ndewonu ụmụ akwụkwọ na ọha na eze ndị ọma na-ege m ntị nnọọnụ n'ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị nke taa aha m bụ oriakụ obi gloria ngozi nke na-akụzi na st charles college onitsha isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ ịlọ ụwa nke ndị bekee kpọrọ reincarnation nke pụtara na mmadụ ga-anwụrịrị anwụ tupu o mee gịnị ọ bịakwa ụwa ọzọ o nwere mbumnuche anyị bu n'uche na tupu ihe ọmụmụ a abịa n'isi njedebe na ụmụ akwụkwọ anyị ga-amata nke mbụ ịmata ihe bụ ịlọ ụwa nke abụọ kọwaa ihe na-eme mmadụ ji alọ ụwa nke atọ kọwaa ihe nwere ike ime onye lọrọ ụwa ịlọ ụwa n'ezigbo nkọwa ya ịlọ ụwa bụ mmadụ ịnwụ anwụ ma lọghachi n'ụwa ọzọ na-abụghị n'ụdị ya etu ahụ ọ dịbu na mbụ nke pụtara na mmadụ ga-anwụrịrị anwụ tupu o mee gịnị ọ lọ ụwa na mmadụ ama ndị ndụ wee je lọọrọ mmadụ ụwa n'ebe ọzọ ma ọ bụ na ezinụlọ ya ọ bụ eziokwu na ụka abịala ụfọdụ omenala na ọdịnala dịka ịlọ ụwa ekweghị mkpochapụ maka na ha hụrụ ya dịka ihe na-eme eme ndị Igbo kwetara na mmadụ nwere mmadụ nwụrụ ghara imecha ihe niile bụ mkpa ya tupu ọnwụ abịa were ya nke a ga-emezi ka onye ahụ kpebie na ya bịa ụwa ọzọ o werezie ohere ahụ mezuo ebumnuche ya nke pụtara na mmadụ nwee ka o si wee nwụọ ọnwụ ike wee wee pụọ na ọ bịazie ụwa ọzọ na ọ ga-achọrịrị ebe ọ ga-abanye ya bụ onye ahụ batazie ya ka m wee na am- ọ ọ bịara ụwa ụwa nke ya na ọ nwụ na ọ nwụrụ ọnwụ ike o wee jee banyezie na ezinụlọ nwa ya nwa ya nwoke ma ọ bụ nwa ya nwaanyị wee jee ebe ahụ lọọrọ ha ụwa ọ lọsịrị ha ụwa ahụ nwa ya ahụ ga-emetọpụ ihe ahụ onye ahụ nwụrụ anwụ lọrọ ya ụwa emesịrọ n'ụwa ya mbụ tupu o mee gịnị o wee nwụọ ihe na-eme ndị mmadụ ji alọ ụwa o nwere ihe kpatara ndị mmadụ ji were alọ ụwa nke mbụ dịka nkwenye ndị Igbo siri dị ha kwenyere na onye nwụrụ anwụ nwere ike lọghachi n'ụwa ọzọ n'ihi ha ihe abụọ nke gụnyere ịbịa nọnyere onye nke ha hụrụ n'anya ị ma njelọ ụwa n'ebe onye ị hụghị n'anya nọ ọ bụ ebe ị hụrụ mmadụ n'anya ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-ejelọ ụwa ọ bụrụ gị na ya na-agba na-ese okwu ị nwere ike ije n'ebe a mee gịnị lọrọ ya ụwa ọ bụ onye ị hụrụ n'anya nke ukwuu ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-eje lọọrọ ụwa nwere ike ọ bụrụ nwa gị gị na ya abụọ dị na ezigbote mma ọ bụ na o nwere ihe ọ na-agabiga o wee nwee nwee ike ọ bụrụ na ọ nụgo nwaanyị mana nwa na-esiri ya ike maka na ọ na ebe nwa nọ ka ihe a na-eje mee gịnị gbadosie ụkwụ nwa na-esiri ya ike o wee nwee ka i si wee tọọ tọchaa wee nwụrụ maọbụ ọ bụrụ na o nwere ka i si wee nwụọ ọnwụ ike i wee sị mba na ị ga-eje ka ị mede nwa gị anụnwa obi i wee je lọọ ụwa na ezinụlọ ya site na ime gịnị ịgọzie i wee e- o wee mụọ nwa o wee bụkwala etu ahụ i mee gịnị ị dị ka nwa ahụ mee gịnị dị a wee sị na ọkwa nna ya nwụrụ anwụ mee gịnị lọọrọ ya ụwa nke abụọ ịbịa bie ndụ nke ha ebighị n'ụwa ha na mbụ nwere ike ọ bụrụ na i biro ndụ gị etu etu i si wee chọọ ibi ndụ gị na ọnwụ ike bịa were gị i wee sị mba o na ị ga- ị ga-abịakwa ka i je bi- bizuo ndụ ahụ ị kwesịrị ime gịnị ibi n'ụwa gị mee gịnị gara aga i je le- ofu ezinụlọ nwa gị mee gịnị lọọrọ ya ụwa ma ọ bụ na ebe onye ị hụrụ n'anya nọ mee gịnị ị lọọrọ ya ụwa ka ị wee bizuo ndụ ahụ etu ahụ i si wee chọọ ibi ndụ ahụ tupu ọnwụ ike ahụ eme gịnị abịa were gị cheta na nwoke nwere ike ghọ nwaanyị ma ọ lọọ ụwa onye dara ogbenye nwere ike bịa ụwa ya ọzọ bụrụkwa gịnị ọgaranya ma ọ bụ bụrụzịa ọgaranya ngada nwee ike ọ bụrụ na ụwa mbụ ị bịara na ị bụ ee a maghị ụdị ụdị ogbenye a ga-eme gịnị a ga-akpọ ya akpọ i wee sị mba ị bịazịa n'ụwa gị ọzọ i wee bụrụ ọgaranya nke a maghị ka a ga-eme gịnị ka a ga-esi wee mee gịnị wee kwu ya ekwu na hei na o nwere ihe a chọrọ n'ezinụlọ ga-eme gịnị agaghị afụ Ọzọ, mmadụ nwere ike si na otu otu obodo gaa ịlọ ụwa n'obodo ọzọ. Ọ bụghị naanị n'obodo gị ka e mere gịnị ka ị ga-alọ ụwa, ọ bụrụ iwu. I nwekwara ike jekwa n'obodo ị hụrụ mmadụ n'anya mee gịnị jekwa ebe a mee gịnị lọọ ụwa. A pụtakwa ebe a sị na a fụrụ onye onye dị etu a onye dị etu a na etu ahụ onye a mee gịnị etu ahụ Okafọ dị ka ka onye ahụ mee gịnị Okafọ nwụrụ anwụ na etu ahụ Okafọ ahụ nwụrụ anwụ dị ka onye ahụ mee gịnị dị a wee sị na ee na i je n'obodo ahụ mee gịnị jee lọọ ụwa oge ụfọdụ ọ na-awụ ị na-aga ị fụ onye yiri onye nwụrụ anwụ ị sị hei na onye ahụ bụ nnọọ carbon copy Okafọ Okafọ nwụrụ anwụ i lekwa anya ị fụ na arụmarachi niile ahụ dị Okafọ na-arụ tupu ọ nwụọ mee gịnị dị ka onye ahụ na-arụ ị sị anyị ma na mmadụ na-alọ ụwa na Okafọ ejego be onye ahụ mee gịnị jee lọọrọ ya ụwa mmadụ nwere ike lọọrọ nwa ya na-eleghị anya ụwa ka o were ohere ahụ kpaa ya gịnị eze nwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe nwa ha nwa gị ahụ mere gị wee sị "Hmm, na ị ga-abọ ya ihe o mere gị i wee je lọọrọ ya ụwa na ezinụlọ ya ka ị wee mee gịnị nwa ahụ ọ mụtara o wee bụkwara etu ahụ i mee gịnị ị dị tupu ị nwụọ ka o mee gịnị ka ọ dị nwa ahụ ọ- ọ mụtazi mee gịnị a na-eme isi ike nke a maghị ka a ga-eme gịnị ka a ga-esi wee kwu ya ekwu ọ ihe ahụ o mere gịnị o mere gị ka ị chọrọ ka i mee gịnị ka ị bụrụ ndịiche dị n'etiti ịlụ ụwa na ọgbanje ọ dị ọtụtụ ndịiche dị n'etiti ịlụ ụwa na ọgbanje i nee anya kịta ị fụ na anyị abatakwana n'ihe ọzọ a na-akpọ gịnị ọgbanje n'ịlụ ụwa mmadụ nwụrụ anwụ na-abịaghachi n'ụwa ọzọ site n'afọ nwaanyị ọzọ ịlụ ụwa ọ bụghị iwu na ọ n'afọ nwaanyị mụrụ gị ka ime- ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-alụ ụwa ị nwere ike baa n'afọ nwaanyị ọzọ mee gịnị jee lụọ ụwa mana ọgbanje ga-abụrịrị n'afọ nwaanyị ahụ mee gịnị mụrụ gị ka ị ga-eme gịnị ka ị ga na-agba nje ahụ onye lọrọ ụwa nwere ike site na nwoke bịaghachi n'ụdị nwaanyị o nwere ike ọ bụrụzi nwoke ahụ i me gịnị ị bụ ka ị bụ ka ị ga-abụkwazị ma i mee gịnị ma ị lụọ ụwa o nwere ike ọ bụrụ na ị bụ nwoke ị lọzịa ụwa bụrụzịa gịnị nwaanyị ị na-emezi omume ka gịnị ka ụmụ nwaanyị omume gị niile adị ka omume gịnị nwaanyị a sị na onye a bụrịrị onye a n'agbanyeghịkwa na ọ nwoke ka o mee gịnị ka ọ bụ ma ọ bụ na ọ nwaanyị ka ọ bụ na ọ onye a ka o mee gịnị na ọ onye a nwụrụ anwụ na ọ okeke a nwụrụ anwụ ka o mee gịnị ka ọ bụ ma ọ bụ agnes a nwụrụ anwụ ka o mee gịnị ka ọ bụ ọgbanje ọgbanje bụ mmadụ ịnwụ anwụ ma bịakwa ụwa ọzọ ugboro ugboro i fugo ihe bụ ọgbanje mmadụ ịgba nje ọ bụghị otu ugboro ugboro ugboro ọ bụ site n'ịgba nje ka e si nweta aha aha ahụ bụ gịnị ọgbanje nwata bụ ọgbanje na-abụ ọ nwụọ bịakwa baa n'afọ nne ya a mụọ ya ọzọ n'ụdị ya mee gịnị ụdị ahụ o mere gịnị ọ dịbụ na mbụ ndị na-abụkarị ọgbanje ọ bụghị mmadụ niile na-abụkarị ọgbanje ọ bụ eziokwu na ọgbanje dị na nwoke dịkwa na nwaanyị mana oge ụfọdụ a na-asị na ọ bụ naanị ụmụ nwaanyị mere gịnị bụ ọgbanje ekwetaghị m ọgbanje dị na nwoke dịkwa na nwaanyị mana ebe o ruru ụlọ biri bụ n'ebe ụmụ nwaanyị mere gịnị nọ ihe ndị ọcha na-akpọ ya bụ gịnị changeling nke pụtara na ndị ọcha kwenyere na ọgbanje mere gịnị dị Ndị Igbo kwenyere na ọ bụ ajọ mmụọ na-eme ka ụmụ mmadụ na-anwụ na-anwụ ọnwụ ike. Ọgbanje na-abịa n'ụdị mmadụ na n'ihi nkwa ha kwere n'otu ha ha anaghị anọ ndụ n'elu ụwa were nwụọ. Ha bịa ha anaghị anọte aka eme gịnị ha nwụọ jekwa mee gịnị banyekwa n'afọ ọzọ mee gịnị a mụkwa ha a ka a na-akpọ gịnị ọgbanje. ihe banyere ndị ọgbanje ọ dị ọtụtụ ihe e ji were amata ndị ọgbanje tupu ọgbanje abịa ije ọjọọ ya n'ụwa ha na-ekwe ndị otu ha nkwa dị iche iche o nwere ndị na-ekwe nkwa na ha bịa n'ụwa na ha ga-alaghachi ka ha dị na nwata ụfọdụ na-ekwe nkwa na ozugbo a mụrụ ha ha eme gịnị ha anwụọ jewara ụfọdụ ekwe nkwa na a mụpụta ha ha anọọ nwa obere oge ha eme gịnị ha anwụọ ụfọdụ ekwe nkwa na anụ na ha nụrụ na di ha eme gịnị ha anwụọ ụfọdụ ekwekwe nkwa na ha jee be nwoke na ha ga-ata nwoke ahụ afụfụ ọ bụrụ na nwoke nweburu ego nwoke ahụ eme gịnị esi otu ahụ eme gịnị akụnụba niile ahụ o nwere eme gịnị si otu ahụ eme gịnị laa n'iyi ụfọdụ ekwe nkwa na ha na-amụ nwa ha eme gịnị a na-anwụkwa ha na-amụ nwa nwa ha na-amụ ma ọ bụ na ozugbo ha mụsara nwa nwa ha ahụ eme gịnị anwụọ onwe ha eme gịnị anwụkwa o nwere ndị na-ekwe nkwa na ha bịa n'ụwa na ha ga-alaghachi ka ha dị na nwata ụfọdụ na-ekwe nkwa na ọ bụ mgbe ha gụchara akwụkwọ ka ha ga-anwụ ka ego niile a wụfuru n'isi ha bụrụ ihe lara n'iyi O nwere ndị na-ekpebi na mgbe ha kpatachara ego ha anwụọ ka ha ghara irite uru na ya. N'aka nke ụmụ nwanyị, ha na-ekpebi na ozugbo ha lụrụ di na ha ga-anwụ na-amụtaghị nwa ọbụla ma ọ bụ baara di ha uru ọbụla. Ụmụ nwanyị ụfọdụ na-ekpebi na ha ga-anwụ mgbe ha na-amụ nwa. O nwere ndị na-ekwe nkwa sị na ha mụchaa ụmụ ha anwụọ. ma ọ gbaghaara di ha ụmụaka ka ọ tabazie afụfụ dị n'ime ya ebe ike ọgbanje na-adị o nwere ebe ike ha na-adị iyi ụwa bụ ebe ike ọgbanje na-adị ọ bụ iyi ụwa ka ọgbanje ji ekwe nkwa n'otu ha tupu ọ bịawa ajọ njem ya n'elu ụwa oge ụfọdụ iyi ụwa bụ abụ mkpụrụ okwute na-akwọ mụrụmụrụ ma na-egbuke egbuke ka ọna edo mgbe ụfọdụ ọ na-abụkwa mkpụrụ akị nke ntutu isi ya na-ejupụta n'ime ya e nwere iyi ụwa a na-eli n'ala nwekwa nke a na-eli n'elu osisi o nwekwe nke a na-elikwa n'akụkụ ebe dịgasị iche iche n'ukwu osisi na i jee na n'ala ebe ahụ ukwu osisi ahụ dị a sị na ebe a ka eme gịnị a bọba ya a bọba ya a bọba ya ilu ị tụọ aka ebe iyi ụwa gị dị ị tụzie aka ebe ahụ iyi ụwa gị dị a bọwazie ya ọ bụrọkwa mmadụ nkịtị na-abọ ọ kwa nwa dibịa ka a na-akpọta nwa dibịa ahụ a wee jee bọwa iyi ụwa ahụ ọ bọgidezie bọgide ọ bụrụ na ị bụ ọgbanje ahụ n'eziokwu mgbe a bọgidere ya o nwere ihe ọ ga-abọpụta sị na ọ nwa dị ihe a oge ụfọdụ ọ bụrụ ugegbe oge ụfọdụ ọ bụrụ mkpụrụ akị oge ụfọdụ ọ bụrụ akwa e kechichara ekechi ị tọsazie akwa ahụ ị ga-afụ ọtụtụ ihe mee gịnị dị n'ime akwa ahụ a sị na a tọghezie akwa ahụ a sị na ọ iyi ụwa gị dị ihe a na ọ iyi ụwa gị dị ihe a ndị ọgbanje mmiri na-eli nke ha n'ime mmiri onye ọbụla nke ya pụtara n'elu ala abụrụla onye nwụrụ anwụ belụsọ ma onye ajọ dibịa ji aka ya wee bọọ iyi ụwa ya ọghọm dị na ọgbanje ọ dị ọtụtụ ọghọm dị na ọgbanje ọgbanje na-ebutere ezinụlọ ọ bịakwutere ajọ aha kedu ka o si ebutere ezinụlọ ahụ ajọ aha ihe a na-ekwu bụ ezinụlọ hmm, na ọ kwa sọsọ ọgbanje ọgbanje ka a mụrụ n'ezinụlọ na ọ nakwa awụ a mụrụ ha eme gịnị ha nwụrụ ozugbo na ha jee ije di na ha nakwa amụta nwa ma ọ bụ oge ụfọdụ ha na-amụ nwa ha eme gịnị ha nwụrụ ma ọ bụ nwoke jee nụọ ha ya ihe niile ọ na-eme eme gịnị aghasasịa na ọ kakwa mma na imerọ gịnị jekwa na ezinụlọ ahụ n'ihi nke a ọ na-etere ezinụlọ ahụ gịnị ajọ afa ezinụlọ ahụ achọghị ije ebe ahụ eme gịnị a na-asọzi ezinụlọ ahụ asọ a sị gị ejekwa na ọ kwa sọsọ ọgbanje oge ụfọdụ kwa ha na-ajọ sọsọ njọ oge ụfọdụ ha abụrụ sọsọ gịnị mma mma i nekwasị ha abụrụ gịnị ugegbe ọ na-ebutekwa ume ọmụmụ oge ụfọdụ ọ na-ebutekwara ezinụlọ ahụ gịnị ume ọmụmụ ha jee ije di ịmụ nwa abụrụ ee bịa na ka ị mụọ eje enu eje ana na o nwe o nwere ihe i megide megide a sị gị jekwa ka i mee gịnị ka a bọọra gị iyi ụwa ihe a ka ha ga na-ekwu jekwa ka i je mee nke a jekwa ka i je mee nke a jekwa ka i je ee bunye ndị mmiri ihe ha ka ndị mmiri wee mee gịnị wee raa ya aka ka o wee mụọ nwa ọ ga-amụ oge ụfọdụ a sị gị ọ mụsịgo ụmụ niile ọ ga-amụ na mmiri o na ihe azụ n'elu ụwa bụ ime gịnị ịbịa egwuregwu mgbe a ga-agwa gị ụdị ihe dị etu a ị ga-aka ị ga-akachi ntị ka ije ị na-agba ka ụkwụ gị mee gịnị ka ụkwụ gị ra nnwale anyị kwuru na ee na ihe ọmụmụ a na o nwere ihe anyị chọrọ ka anyị mata n'isi njedebezi o nwere ihe anyị chọrọ ihe ahụ anyị kwuru na ebumnuche anyị ya ka anyị chọsị ka anyị nwalee ụmụ anyị ka anyị mara ma ha esonyekwara anyị na nkọwa anụnwa anyị kọwa gbasara ịlọ ụwa na ọgbanje kọwaa ihe bụ ịlọ ụwa nke abụọ ihe na-eme ndị mmadụ ji were eme gịnị alọ ụwa nke atọ ihe nwere ike ime onye lọrọ ụwa nke anọ gịnị bụzi gịnị ọgbanje nke ise kedu ka e si amata onye bụ gịnị ọgbanje nke isii kedu ebe ike ndị ọgbanje a na-adịkarị ọ bụ ebe niile ka ike ha na-adị ka o nwere ebe ọ na-adịkarị iche nke asaa depụta otu ọghọm dị na ọgbanje na nchịkọta anyị ụmụ akwụkwọ na ọha na eze ndị gere m ntị achọrọ m ka unu nebanye anya na ekwe igwe a nke ebe a ga-esi wee nweta m nke ee nọmba ya bụ 081 3771 5552